Gawo loyamba la ndondomeko yopereka chithandizo kwa odwala ya FAST-M lidzakuthandizirani kuti mudziwe mwachangu odwala amene sakupeza bwino komanso kuzindikira nthawi imene akuyenera kuthandizidwa. Mawu oti MEOWS pa dzina la tsambali ndi chidule cha mawu awa, Modified Early Obstetric Warning Chart, tsamba lolembapo zizindikiro za chiopsezo cha pathupi kwa amayi oyembekezera zomwe zimaoneka mwachangu. Gwiritsani ntchito tsambali polembapo komanso kuunikira zizindikiro za chiopsezo kwa amayi odwalawa. Tsamba la MEOWS likuyenera kuyamba kugwiritsidwa ntchito pamene wodwala afika kuchipatala ndipo lizigwiritsidwa ntchito tsiku ndi tsiku powunika odwala omwe agonekedwa mchipatala komanso ligwiritsidwe mochulukirapo powunika odwala omwe sakumva bwino mthupi. Poyamba lembani zonse zofunikira zokhudza wodwalayu, tsiku, nthawi komanso zilembo zoyimira dzina lanu, initials. Muyezeni wodwalayu zinthu izi, kathamangidwe ka magazi, katenthedwe ka thupi kapumidwe komanso kagundidwe ka mtima. Lembani zotsatira m'bokosi loyenera pa tsambalo. Eunice akupuma ka 25 pa mphindi imodzi. Kutentha kwa thupi lake ndi madigiri 38.2. Mtima wake ukugunda ka 110 pa mphindi imodzi ndipo kathamangidwe ka magazi ake ndi 128/80 mm of mercury. Lembani nthawi yomaliza yomwe wodwala wanu anakodza ilembedwe m'maola, koma ngati waikidwa chipangizo chotulutsira mikodzo m'thupi, lembani kuchuluka kwa mikodzo yotuluka pa ola lililonse. Pomaliza, muyang'aneni wodwalayo. Akuoneka wotakataka? akuoneka kuti sakupeza bwino tiyeni tiyesere kulemba pa tsamba la MEOWS tsopano gwiritsani ntchito mauthenga omwe ali pa kanemayo zizindikiro zosonyeza kuti munthu ali pa chiopsezo chachikulu kwambiri zimakhala m'magawo ofiira Izi ndi zizindikiro zosonyeza kuti matenda afika poopsa. Zizindikiro zomwe zimasonyeza kuti munthu ali pa chiopsezo koma osati chachikulu kwambiri zimakhala m'magawo a chikasu. Izi ndi zizindikiro zosonyeza kuti matenda akula koma sanafike poopsa kwambiri. Onkhetsani chiwerengero cha zizindikiro za m'magawo a chikasu ndi za m'magawo ofiira ndipo lembani chiwerengerocho mu bokosi lomwe lili kumapeto. Eunice ali ndi zizindikiro zingati za m'magawo ofiira kapena achikasu? Pamene mwapeza chiwerengerocho, mukuyenera kutani? Eunice ali ndi zizindikiro ziwiri za m'magawo ofiira zosonyeza kuchepa kwa mpweya wabwino m'thupi ndi vuto la mapumidwe, komanso ali ndi zizindikiro za m'magawo a chikasu zitatu. Eunice sakupeza bwino. Akuyenera kulandira chithandizo mwachangu. Othandizira odwala akuyenera kuitana azamba kapena namwino kuti adzamuunike wodwalayo. Akatero alemba Y yemwe akuyimira Yes, Eya, mu bokosi la Action Taken. thandizo lomwe laperekedwa. Ngati palibe chomwe chachitika, lembani N kuimira No, Ayi. Odwalayo akapezeka ndi chizindikiro chimodzi cha m'magawo ofiira kapena zizindikiro ziwiri za m'magawo a chikasu, munthuyi ali pa chiopsezo chachikulu. Gwiritsani ntchito gawo losankha mtundu woyenera wa chithandizo, Decision Tool, mwansanga. Ngati udindo wanu sukukulolani kufika gawo limeneli, itanani munthu amene angapitirize ntchitoyi. Pitirizani kulemba zizindikiro zomwe mwapeza pa tsamba la MEOWS ndipo lembani izi mu mzere wotsatirawu.